Mumvetsere ndi kumvetsetsa. Mutenge tsitsi, zitosi ndi nthenga za nkhuku, ndowe za nkhumba ndi makoko a zimbe muziike pamodzi n'kuziika mu jumbo yakuda. Eya, mukatero 1 miliyoni ikhala yanu. Padangokhala, mu dera lina lotchedwa Chileka, mnyamata wina, Moses, adali chikhalire akuseweretsa foni yake ija imadziwika ndi dzina loti Mose wa lero. Moyo sudali wophweka kwa Moses. Kwawo kudali kosachita bwino ndipo chakudya cha tsiku ndi tsiku amachipeza movutikira. Kotero Mozesi amayesera njira zosiyanasiyana kuti azipeza ndalama, kuphatikizirapo kusewera njuga yolosera masewera a mpira. Pomwe adakhala nkumaseweretsa foni yake, Mozesi adalandira uthenga pa fonipo. Miracle Money, anthu oyambirira kuchita izi adzalandira ndalama yokwana 1 miliyoni aliyense. Khalani oyambirira poyimba foni pa nambala iyi kuti mudziwe zambiri. Mtima wa Mozesi udasuntha. Kapena uwu ndi mdalitso omwe ndakhala ndikuwupempherera uja? Mosakayika, Moses adaimba ku nambala yomwe adalemberedwayo mu uthengamo. Mawu omveka modekha adamveka. A Moses, mwapanga chisankho chabwino poimba foni kuti mudziwe zambiri zokhudzana ndi Miracle Money. Kuti mulandire ndalama yokwana 1 miliyoni, tsatirani izi. Mupite kwa ejenti wotumiza ndalama. Mukakafika kumeneko, mukamuuze ejenti kuti akatumize ndalama yokwana 200,000 ku nambala yomwe ndakutumizirani. Koma ndalama yotumizayo ndiitenga kuti? adafunsa Moses. Munthuyo adaseka pang'ono.
Osadandaula, ukamapita kwa ejentiko utenge tsitsi, zitosi za nkhuku, ndowe za nkhumba, nthenga za nkhuku ndi makoko azimbe, uziike pamodzi n'kuziika mu jumbo yakuda. ukanyamula zinthu izizi ejenti sakakufunsa chilichonse ndipo ukatumiza ndalama mosavuta akakatumiza ndalamayo iweyo udzalandira 1 miliyoni moses poganizira za umphawi wake sadafunse mafunso ena iyi ndi njira yondichotsera ine mu umphawi adaganiza motero adatolera nkusonkhanitsa tinthu tomwe adauzidwato adatola tsitsi makoko a zimbe nathamangira kumpanda kwina kukatola zitosi ndi nthenga za nkhuku naziika mu jumbo yakuda momwe adauziridwa nanyamuka ulendo wopita kwa ejenti ali nkuyenda mzake wina adamufunsa nati a mozesi mupita kuti a mozesi nayankha kuti akupita kwa ejenti atayandikira adachita mantha china chake mmutu mwake chimamuuza kuti abwerere Adaimbanso foni kwa munthu uja. Munthuyo adamulimbitsa mtima nati watsala pang'ono kukhala miliyonea, asade nkhawa. Mkati mwa chisakasa chotumizira ndalama, ejenti adali atakhala modekha akuseweretsa foni yake. Moses adafika nati, Ndikufuna nditumize 200,000. Kwinaku akugwira jumbo yake yakuda ija. Asadalandire ndalama, ejenti adayamba ndondomeko yotumiza ndalama. Nafunsa nambala yotumizirako, Moses napereka. atamaliza kutumiza adamuuza mozesi kuti ndipatse ndalama mozesi adasizwa nayamba kunjenjemera eh? ndalama komatu pafoni mzibambo wa ku Airtel amati mzibambo wa kuti adafunsa ejenti beni mantha adamugwira mozesi adayesera kuyimbira nambala ya munthu yemwe amayankhulana naye koma nambala imene mwayimbayo siyikupezeka kapena ndiyozimitsa chonde yesaninso nthawi ina adayesera kangapo koma nambala osagwira kenako adayamba kuthawa okuba adakuwa ejenti beni posakhalitsa anthu omwe adali pafupi adayamba kumuthamangitsa namugwira nkumugwetsera pansi nayamba kumumenya zibakera matheche zonse zimamupeza moses chifukwa chiyani okuba Adamufunsa anthu Moses nawayankha kuti inali miracle money amayenera kulandira 1 million akatumiza 200,000 samadziwa kuti anali okuba adaonetsa anthu zomwe zidali mu jumbo yakoda chidzete adakalipa wina akupitirizabe kumumenya azimayi ena poona adabweranso nayamba kumumenya nawo Moses Moses adamenyedwa 1 million sadaione 200,000 idapita ndipo amayeneranso kuti abweze koma 200,000 akadaitenga kuti mnyamata wovutika ndinso wochokera ku banja losauka ndalama yopeza mosavuta imadzetsa mavuto ngati wina akukuwuzani kuti mutumize kaye ndalama kuti mulandire ndalama zambiri dziwani kuti akukunamizani ndi mbava zimenezo kulibe miracle money kwa maejenti otumiza ndalama nthawi zonse yambani kaye mwalandira ndalama musanapange ndondomeko yotumiza ndalama izi zimateteza ndalama zanu komanso makasitomala anu kwa anthu akuba anthu ongofuna kudya nawo zomwe sadakhetsere thukuta kaphuleni mbatata